kɛnɛdugu an'a nɔkanduguw cɛ ni musow denmisɛn ani makɔrɔba aw ni ɲa tuma an bɛ aw fo kabini a sigiyɔrɔw la yɔrɔjan ani yɔrɔ suru an bɛ dunan fo ni ka dugulen fo ka nabaa fo ni ka taabaa fo o kuma an b'a jira aw la k'a fɔ dolow kibaru kɛnɛ min tɔgɔ de ye maayaw ɲɛfɔli kɛnɛ ye o waati de selen filɛ tata kan kunkan fɛ o ye laada ye ni juma tile binna nɛgɛ ɲɛ mugan ni kelen nɛgɛ ɲɛ mugan ni fila an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sanga kelen de kɔnɔ o la ala min ye bi ta jira an na an bɛ ala fo ka ala barika da a fɔra minnu kɔ an bɛ dugaw don ala k'u dayɔrɔw suma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala k'an yɛrɛw ɲɛ sanni an sadon cɛ aw ka da a la k'a fɔ an minnu bɛ a ka baara kɛ aw ye koɲɛw kɔlɔsilen don ne tɔgɔma fɛ karim sanogo numéro deux o kuma nɛgɛw karafe o bɛ omar bama bolo anw maa fila bɛ kumaso kɔnɔ karim sanogo ani udu traoré udu anw de bɛ kuma baro nin na dolow kibaru kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye adamadenya siraw fɛ udu a tɛ baro kura tɛ bilen Ɔ lamɛnbaa kura kɔni bɛ se ka sɔrɔ an na don o don n'o tɛ kuma in tɛ kuma kura ye o la an bɛ lamɛnbaaw hakili jigin dɔrɔn an bɛ don dolow kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye dolow kibaru kɛnɛ maaya ɲɛfɔli kɛnɛ de don sabu adamaden i mana na diɲɛ kɔnɔ udu i bɛ kabako caman ye
o kabako minnu yelen unhun o b'a jira i la k'a fɔ kow tɛ kɛ gansan abada sabu maa yɛrɛ yelen i yɛrɛ fɛ aha o bɛ kabako dɔ jira i yɛrɛ la fɔlɔ aha sabu i n'a dɔn i tɛ amerikɛn marike ye abada japɔn marike tɛ e yɛrɛ kɔni ye abada o b'a jira i la ko fɛn dɔ bɛ yen kosɛbɛ ɔ o fɛn min bɛ yen n'o de bɛ kɛ walew kɛ ɲuman ni juguman na dolow bɛ o de ɲɛfɔ diɲɛ kɔnɔ yan kosɛbɛ nka waajulikɛlaw bɛ a lahara ta de jira mɔgɔw la n'i sara i bɛ kɛ tan n'i sara ala b'i kɛ tan n'i ma nin kɛ ala bɛ t'i kɛ tan o ye waajuli ye diinɛ sira kan dolo de bɛ n'i hakili jigin walasa i ka kun n'i yɛrɛ ye fana dolo de bɛ n'i hakili jigin sabu ni dugu jɛra udu i bɛ jamanjanw ye i bɛ surunmaninw ye i bɛ kolomamisɛnnin ye i bɛ kumaba ye i bɛ belebele ye i bɛ dɔgɔmaninw ye
o kuma nka o belebeleya n'o janya n'o surunya o de tɛ waritigiya ye dɛ ayi o tɛ o de tɛ faamaya ye dɛ abada o de tɛ ayiwa dɔnnibaaya ye dɛ ayi ɔ i ye maa sugu o sugu ye ɲɛ na udu i bɛ a ɲɔgɔnna faantan ye i b'a ɲɔgɔnna setigi ye kosɛbɛ ɔ jaa bonya ni garijɛgɛ ko ninnu ma ta yɔrɔ kelen ayi ka tila tuguni i bɛ muso dɔ furu ka den dɔ sɔrɔ o muso la o don o den in de bɛna kɔngɔ gbɛn ka bɔ aw ka du kɔnɔ tiɲɛ jaa kunkolow tɛ kelen ye o abada n'a y'a sɔrɔ ni cɛsiri don den kɔni tɛna se ka cɛsiri ni fa ye ni moriw fɛ yɔrɔ dɔnni don ale kɔni nana a sɔrɔ fakɛ b'a kan a tɛ se ka moriw yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ fa kan somaw dun turabudalaw dun i ka ko ɲɛɲini fanga bonyana cogo cogo maa min y'i ba ka ko ɲɛɲini k'o furu k'e ka ko ɲɛɲini k'e wolo aa o fana b'a caman dɔn ni i ye dɛ nka den b'a fa heji den bɛ du ka kɔngɔ gbɛn ɔ ni lafili ninnu de nana kɛ sababu ye dolo karamɔgɔw donna waatiw kɔnɔ k'a ko ɲɛɲini mun ye dɔ bila dɔ ɲɛ ala yɛrɛ de don sabu ale ala ta de ye waati ye tigi sɔrɔla fɛn bɛɛ la adamaden sera ka modɛli caman kɛ nka waati o t'i ta ye dɛ
i ka fɛɛrɛ bonya o bɛ ɲɛ i tɛ se ka waati koro ayi i tɛ se k'a bonya abada o kuma o ye ala y'a ye yɔrɔ dɔ ye o de kama waati ninnu de ye adamadenw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kabini san na kabini kalo la kabini don na fo ka na se ɛri ma Tuma maaw bɛ ɲɔgɔn dan ni nin yɔrɔw de ye ayiwa o an ka baro y'o ɲɛfɔliw de ye walasa adamaden k'a dɔn ayiwa ala de ye ne dan nin cogo kama na n ka ko ni yɛrɛ ye sabu i bɛ nin mɛn maa caman da ne filankuru bɛɛ kɛra fɛn ye fo ne kelen tiɲɛ ɔ ko anw ka dugu la maa bɛɛ hɛrɛ sɔrɔ fo ne kelen walayi den dɔ kelen bɛ wolo san dɔ la dugu dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a ni maa si ma jɛ ka wolo n'i wolola ni hɛrɛ ye aa o y'i kunko ye dɛ n'i yɛrɛ wolola ni tɔɔrɔ ye i ɲɔgɔnna tɛ k'aw ka dugu la fantanya na fana ɔ masakɛw bɛ bɔ dugu dɔ de la fana tiɲɛ a tɛ bɔ k'a ɲɔgɔnnaw to yen wa e ye peresidan jumɛn ye ko a ma bɔ dugu dɔ la i ye minisiri jumɛn ye ko a ma bɔ dugu dɔ la i ye waribatigi jumɛn ye ko a ma bɔ dugu dɔ la dɔnnibaabaw dun a bɛ bɔ k'a ɲɔgɔnnaw to yen kosɛbɛ ɔ ni koli don ale kelen fa tɛ jiriw dɔn abada ni dugaw don tɔw fa m'u danga koyi ayi o la i bɛ dolo ye nin wale fɔlen ninnu de kɔfɛ o la ni lamɛnbaaw y'u tulo ɲɛgɛlɛ jɔ u bɛna faamu dɔ sɔrɔ jaa waati bɛ min kɛ adamaden na nin tun ye tonbila ye an b'a ɲini an bɛ tonbila fɔli kɛ ni ka don baro cɛmancɛ la aha ayiwa o don ne hakili la an ye ton bila
fɔlikɛla a ye ladilikan di lamɛnbaaw ma
ne ye nin f'i ye n ko ala ye diya tila dɔ de jɔnna a ta la siga t'o la dɛ o n'o kɛra tɛ a ma maa si jɛn abada i y'a dɔn jamanadenw b'a fɔ k'olu ye faantanw ye Mhm. ɔ ko masakɛw b'u ja kosɛbɛ nka n'i ye sitigi fɛn o fɛn ɲininka Mhm. masakɛ caman y'u tile kɛ k'ale to a ka faantanya nin na siga t'o la dɛ o A ma kɛra o. yɛlɛma dɛ. abada Ɔ maa o maa si bɛ san bi wɔɔrɔ bɔ mali kɔnɔ yan h i ye mali masakɛ caman dɔn sa dɛ siga t'o la dɛ ɔ k'a masɔrɔ e b'i ta nin cogo kelen kɔnɔna na kosɛbɛ o de la a fɔra ko a bɛ ban o don a maa diya cogo cogo h don dɔ a bɛ ban dɛrɛ siga t'o la dɛ o tuma nka sann'a ka ban a ka ɲɛɲiniba in tiɲɛ sabu siga si tɛ banni in na o ye tiɲɛ ye dɛ o tuma dolow ye adamadenya kabakoya tuma min na a ye adamaden kɔlɔsi kosɛbɛ ka n'a sɔrɔ adamaden bɛ na waati fila de kɔnɔ dugukolo sanfɛ ala yɛrɛ ka setigiya kɔnɔ n delila k'o f'i ye a ka ca n k'o ye kalo ka taabolo ani tile ka taabolo ye dɔw ko muso bolo ni cɛ bolo dɔw yɛrɛ ko su ani tile kosɛbɛ o tuma adamaden farala ɲɔgɔn na ka bɔ o yɔrɔ la yen o tuma adamaden bɛ waati minnu sɔrɔ ka na diɲɛ kɔnɔ walasa ka hɛrɛ sɔrɔ o la sanw b'a la sabu sanw tilanna kalo de bolo kosɛbɛ san o san kalo bɛ don so dɔ kɔnɔ ni lahala kura ye ɔ kalo bɛ so tan ni fila in taama san tan ni fila kɔnɔ o tuma san tan ni fila in kɔnɔna na o den minnu bɛ bange o fana bɛ kɛ jamakulu tan ni fila ye olu danfara bɛ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ y'a dɔn baro tɛmɛlenw la n ye kalo tile ta f'i ye n ko tile bɛ so tan ni fila in taama kalo tan ni fila kɔnɔ o bɛ kɛ kalo tan ni fila tile b'a ka taama foori a bɛ fɔ o ma ko ayiwa zodiyaki cɛ bolo ɔ a muso bolo sa o de ye kalo ka taama cogo ye komi e bɛ mɔnturu bolo kala fila faamu cogo min kala jan o bɛ yaala ni tile lahala ye kala surunma o bɛ yaala ni kalo lahala ye o tuma a bɛ nin cogo de la o de kama san dɔ denw ka fisa ni san dɔ denw ye kalo dɔ denw ka fisa ni kalo dɔ denw ye tile dɔ denw ka fisa ni tile dɔ denw ye ɛri dɔ denw ka fisa ni ɛri dɔ denw ye o ma wuli fiyewu
o tuma walasa adamadenw ka da nin na k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa waati dɔw de b'a to maabaw bɛ caya an bɛna da don o de la ka ɲɛfɔliw kɛ adamadenw ye ayiwa an ye fɛn caman fɔ baro dɔ tɛmɛlen kɔnɔ kosɛbɛ an kun taara ayiwa tile bolo de fɛ n'o ye numanbolo ye an taara o fɛ ka caman fɔ maaw ɲɛna o la ayiwa bi sa an bɛ segin k'a ta kinibolo fɛ ni ka terun dɔɔnin n'u da fila kɛɲɛna an bɛ tila ka dɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ

adamaden kɛlen kɔ k'o faamu a bɛ tila a bɛ jagoya tugun f'i k'a faamu k'a fɔ jamakulu eh, numanbolo tɔgɔ de ye o ye tiɲɛ jamakulu kinibolo o so fɔlɔ bɛ wele rat filanan ye buffle sabanan ye tigre naaninan ye chat duurunan ye dragon wɔɔrɔnan ye serpent wolonfilanan ye cheval seginnan ye chèvre mhm. kɔnɔntɔnnan ye singe mhm. tannan ye chien mhm. eh, tan ni kelennan ye coq tan ni filanan ye cochon kosɛbɛ o ye kalo ka bolo ye o tuma n'i y'o faamu tuma min na tumana min na ni adamadenw bi bange Misali la n'i ye san ba fila ni tan ni saba ta i b'a sɔrɔ o ye o san tɔgɔ muso bolo kan a bɛ wele ko année de serpent n'o ye sa ka marali san ye o tuma den minnu bɛ bange o kɔnɔ sisan olu fana bɛ kɛ jamakulu tan ni fila ye sabu k'a daminɛ bélier la fo ka n'a bila poisson na olu bɛɛ bɛ foori serpent kelen in kɔnɔ yɛlɛmɛ wɛrɛ bɛ sɔrɔ ka na O la ɲin san kɔnɔ bele ye sɛri pan bɛ bange toro sɛri pan zmo sɛri pan kanzɛri sɛri pan ɔn sɛri pan vri sɛri pan fo ka taa se psɔn sɛri pan ma n'i ye fɛn o fɛn tɔgɔ fɔ i bɛ sɛri pan da o kan ayiwa ɲininɛna jamakulu bɛɛ tɔgɔ ye sɛri pan nka u bangegnaso minnu kɔnɔ tile ka taabolo bolo la o de bɛ n'u tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ cɛ o kama n'i ye o jamakulu tan ni fila ta n'o ye zodiaque muso bolo ye kalo ka bolo n'o ye kiniyanfan ye olu n'i y'o ta i b'a ye san dɔw kɛrɛnkɛrɛnlen don o so ninnu kelen o kelen mana o san mara maaba dɔw bɛ bɔ yen walima setigi dɔw bɛ bɔ yen o misali dɔw b'an bolo

deux mille vingt deux mille quatre-vingts maabaw de bɛ bɔ rat ka maabaw bɛ bɔ san minnu na n bɛ k' olu de fɔ ayiwa san bi wɔɔrɔ o san bi wɔɔrɔ o maaba wolo dolo bɛ segin ka na san mara o fana ka taama ka suma kosɛbɛ o la o maaba wolodolo unhun o bɛ taama ni toto ka mɔgɔw ye san minnu na unhun 1900 b'a la unhun maaba dɔw bangena 1900 kosɛbɛ maaba dɔw bangena 1900 eh, 1960 unhun maaba dɔw bɛna bange 2020 unhun dɔw bɛna bange 2080 kosɛbɛ ni san minnu fɔlen filɛ nin ye a totolakaw minnu ye rat ye ni san ninnu kɔnɔ a masakɛw ka ca dɛ ne b'a fɛ lamɛnbaaw aw minnu tulo bɛ ne kan na ni aw kalalen bɛ ni aw bɛ maaw ka sanw dɔn n'aw bɛ jamana histoire dɔn kosɛbɛ aw ka jateminɛ kɛ nin kan Nin tɛ toto ka san bɛɛ ye dɛ abada nka i ka da la a maaba wolo sanw bɛ taama cogo min o dɔw de tɔmɔlen filɛ k'o kɛ misali ye walasa ka ko in lajɛya an ni dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ o tuma nka n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye n'i ko 1900 i bɛ t'a sɔrɔ a daminɛna kabini février kalo kɔnɔ 1900 a bɛna kuncɛ 1900 un kɔnɔna na février kalo kɔnɔ walima janvier kalo kɔnɔ o de la dɔw t'u yɛrɛ ta cogo dɔn minnu bɛ bange janvier février olu bɛ kɛ san kɔfɛta de fɛ misali la ɲinan ye serpent san ye 2013 nka 2013 mɔgɔ minnu bangena 2013 janvier olu bɛ dragon de fɛ. mɔgɔ minnu bangena le 9 eh, le 9 février mm 2013 -hmm. olu bɛ Dragon de fɛ kosɛbɛ mais le 10 février 2013 mm -hmm. olu de kɛra serpent daminɛ ye kosɛbɛ o de don ɔ san o san mm -hmm. i bɛ jateminɛ kɛ mm -hmm. n'a y'a sɔrɔ i bangena o san in janvier février mm -hmm. i b'i yɛrɛ bila san tɛmɛlen kɔnɔ ayiwa nin jate la ayiwa o don i b'a faamu kosɛbɛ o kɔrɔ ye san min ka kɔrɔ min bɛna kuma o kan a kalo fila min bɛ da ɲɔgɔn kan janvier février olu b'o kɔfɛtaw de fɛ o de la n'i y'o faamu o tuma a jate in bɛ kɛnɛya o la san minnu ni an b'a fɔra nin ye ni san kelen si tɛ tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ni diɲɛ mara masa dɔ ma wolo o tuma lɛyararawa ara minnu bɛ yen ni totolamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ masaya sɔrɔ olu bɛ bange mi de bɛ san mi de bɛ san sɔn san den fɛn den karɔfɛn ɔ n'o bɔra yen bif minnu kan ka kɛ masakɛw ye olu bangegna mi de bɛ san karan tɛ den den sɔn santɛ olu fana san bi wɔɔrɔ san bi wɔɔrɔ u bɛ na kosɛbɛ o tuma masakɛw bɛ bange tigigiriw la ayiwa san minnu na olu ye mi de bɛ san tranti mi de bɛ san kato2 dizwiti den miiri senkan doti o tuma o ye tigiriw ka masakɛ sanw ye nin fɔkun ye mɔgɔw ka da la ko bagan dɔ ka taamasiyɛn tɛ yen ni masakɛ tɛ bɔ minnu na abada nka a sanw de tuntunlen don cɛ sabu ni tigiri ye masaw di ɲinan san a tɛ masakɛ wolo bele fɔ san bi wɔɔrɔ cɛ ni ara ye totow di eh, eh, masakɛw di ɲinan mhm. ale fana tɛ masakɛ di bele fɔ san bi wɔɔrɔ kosɛbɛ ni bifili fana ye masakɛw di ɲinan mhm. a tɛ masakɛ di bele fɔ san bi wɔɔrɔ nka a mana na o san mhm. masakɛ caman de bɛ bange a ka o san na kosɛbɛ y'a dɔn sankelenden ye jamakulu de ye kosɛbɛ o de la i b'a mɛn bamananw da ko kan ka ca eh, du- eh, jamana ka ca Mhm. jamanakuntigi man ca ayiwa dugu ka ca Mhm. dugutigi man ca abada n'an bɔra tigiri la Mhm. an bɛ na siya la tiɲɛ siya masaw Mhm. olu bangena 2003 Mhm. 2000 so- eh, 1900, eh, 1903 Mhm. 1963 Mhm. 2023 Mhm. 2083 Mhm. olu de bɛna kɛ o masakɛw ye kosɛbɛ an bɛ tɛmɛlen dɔ fɔ mhm. ka ɲɛfɛta dɔ fɔ ayiwa walasa maaw ka da la k'a fɔ kunfɛ jate tɛ abada an tɛ ka eh, minnu balola ka tɛmɛ k'a fɔ an bɛ k'a bɔ histoire kɔnɔ mhm. walasa maaw ka da la k'o tɛ mhm. an bɛ ɲɛfɛta dɔ fɔ u k'a faamu ayiwa a ɲɛfɔ o tuma minnu ma bange fɔlɔ n'o fɔra ni sɛbɛnlikɛlaw y'o sɛbɛn ka bila n'hakili la faamu dɔ bɛna sɔrɔ o kan kosɛbɛ o tuma ɛɛ l'année de siya o masaw bangesanw ye 2003 ɛɛ 1903 1963 2023 2083 o tuma dragon masakɛw olu bɛ se ka bange mille neuf cent quarante deux mille deux mille soixante o tuma o ye sanw ye san minnu denw ni jigibaw bɛ bɔ u la kosɛbɛ jurabaw faamabaw minisiriribaw jamanakuntigibaw ɔ jɔyɔrɔ ninnu bonyani ni ɲɔgɔn ye o don o bɛ sɔrɔ bɔkoloyaw de fɛ ani min bɛ fɔ an balakaw ye kosɛbɛ ni tiɲɛ o de b'a to u bɛ ɲɔgɔn dan dɛrɛ n'o tɛ ɛ mɔgɔ mugan ni kɔ bɛɛ ma kun bɔ fanga nɔfɛ ɲinan wa o kɛra o cɛ kelenmaw bɛ bɛn wa o ye tiɲɛ ɔ a tɛ fɔ bele k'o ye dakan ye dɛ abada jogo ni bɔkoloya de b'o kɛ sisan fo maaw k'o faamu n'o tɛ cɛ min fana sera k'i kun bɔ k'i bɛ kɛ jamana peresidan ye i yɛrɛ tɛ maadenni ye dɛ abada i tɛ maadenni ye n'i ka dɔgɔ i tɛ yen sɔrɔ ayi ɔ nka mun b'a to an bɛ taa woloki an bɛ ɲɔgɔn dan baw de b'o kɛ sisan O de la nkalon tɛ nin kuma si la koyi ayi dakan ye tiɲɛ ye ne ka kumaw mɔgɔw t'a faamu kosɛbɛ n m'a fɔ dubaw tɛ ye nkalon ye abada n m'a fɔ ayiwa muso mana ɲɛ a tɛ den ɲuman wolo n kan t'o ma ayi nka fɛn dɔ de bɛ yen fo den ka bɛn n'o ye tiɲɛ maa o maa den ye dolo ɲumanw jɛ hali n'i sira ka dubaw k'a ye a tɛ kala kari I ye nin faamu kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma i bɛ baga maaw ma k'a sɔrɔ n'i ye den in ka jatew bɔ i bɛn'a sɔrɔ san fagolen den don kalo fagolen den don don fagolen den don ɛri fagolen den don ɛ o tɛ se ka ko dilan o tɛ kɛ Serip faamaw bɛ ban san minnu na a ɲɛ ɲɛfɔ olu ye mi de bɛ san disɛte wala ye ni maa min bɛ iwari dɔn ni ye mi de bɛ disɛti cɛw kɔlɔsi gɛrɛɛrɛmɔndiyali waatiw la o don i bɛna'a dɔn k'a fɔ waati dɔw denw ni waati dɔw denw tɛ kelen abada o tuma mi de bɛ disete mi de bɛ sɔsan disɛte den mi ta nisɛte ŋanaw bɛ bange ni san na fana ayiwa nka a bɛ kɛ seripla ka ye o tuma selakaw fana olu ka maabaw bɛ san minnu sɔrɔ ka kɛ maabaw ye o de ye mi diz mi sɔsan diz den mieli tranti ye ten
n bɛ faamu kosɛbɛ a bɛ faamu o tuma o ye se mɔgɔw ye se san minnu ka maabaw ka ca kosɛbɛ o kɔrɔ ye an filɛ serpent min kɔnɔ ɲinan 2013 ya dɔn nin jate ninnu na 2013 t'a la o tuma san bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ taama cogo dɔ de bɛ yen o de bɛ masakɛw di sabu masakɛ wolomɛlɛkɛ n'a ye baara kɛ ɲinan ka masaya dilan k'a nati ka falenfɛnw kɛ masaw ye o dun n'a taara bi duuru ni kɔnɔntɔn de bɛ tɛmɛ ale bɛ segin ka na o de la maa caman t'ale ye siɲɛ fila bada san bi wɔɔrɔ sigiyɔrɔma fila sɔrɔbaa ka dɔgɔ kosɛbɛ o de la ŋana dɔ bɛ wolo walayi o tuuru bɛ fori a t'o ŋana ɲɔgɔnna ye bilen abada nin tiɲɛ nin tiɲɛ maaba dɔ bɛ yen n'a bɔsira aw la aw minnu kɔni n'a tile bɛnna aw b'a si kɛ a t'ale ɲɔgɔnna ye bilen abada nin tiɲɛ o de la mɔgɔw ka hakili to o la n'an bɔra sefa la an bɛna sɛri la sɛri fana bɛ maabaw di ka kɛ ni san minnu ye o de ye mi de bɛ san taara ni mi de bɛ san kato den mi senkantɛɛn o de ye ayiwa sɛuru ka san barikamaw ye ni masakɛw bɛ bange ni sɛuru ye san minnu na sinji ka masakɛw bɛ san minnu sɔrɔ o ye mi de bɛ san karankati 2004 unhun 2064 unhun olu ye mɔgɔw ye unhun minnu fana bɛ kɛ masakɛw ye unhun sɛnzilakaw la kosɛbɛ
o tuma n'an bɔra yen unhun an bɛna chien na ayiwa année de chien unhun min bɛ m- mɔgɔ chien mɔgɔ minnu bɛ masaya sɔrɔ unhun olu bɛ se ka bange 1910 unhun 1970 unhun 2030 2090 ayiwa o tuma maa minnu mana bange nin kɔnɔ masakɛw bɛ bɔ a san denw na kuma in kɔrɔ tɛ ko a bɛ bɔ du in kɔnɔ ayi kuma in kɔrɔ tɛ ko a bɛ bɔ dugu in na a jamana in dama tɛ ayi diɲɛ bɛɛ ko don o tuma ni san sugu kɔni mana se o san kɔni kuntigiw ka ca a kana siga o la fiyewu dɔw de bange b'a la u tulo b'an kan na o i ye nin faamu ni san minnu bɛ ka fɔ mhm. ni min ka waati ma fereke a bolo fewu mhm. k'i bangena nin kɔnɔ mhm. k'i sera ka gbɛngbɛn ka don jamana kunkolo sɔrɔ yɔrɔw la hɛ i yɛrɛ bɛ dɔn dɛrɛ siga t'o la dɛ dakan ah. de b'a kɛ ayiwa o tuma n'an bɔra eh, chien na an bɛna coq la coq fana masakɛw bɛ bange san minnu na 1900

Nin faamuya kosɛbɛ a bɛ faamu koyɔn maabaw olu bɛ bange mi de bɛ san tan nisɛn mi de bɛ san kato2 kɛ den mi senkan nisenka den mi san kɛ olu ye mɔgɔw ye masakɛw bɛ bɔ ayiwa koyɔnw na san minnu na ni san minnu fɔlen filɛ nin ye ni maa minnu ye nin jateminɛ kabila i bɛna nin maabaw n'i ye perezidanw n'i ye diɲɛ perezidanw ka datew ta i b'a bɔ nin sanw de kɔnɔ ni min ye nin jɛ unhun, fɛn wɛrɛ b'a jukɔrɔ siga t'o la dɛ o faamuna kosɛbɛ a bɛ faamu ɔ mun bɛ nin kɛ unhun, o don ala de ye nin kɛ dɛ tiɲɛ san ninnu ye jɔnni ta ye ala ta don ala ta don kosɛbɛ o de la a bɛ fɔ ko dakan ayiwa ɔ nka ni maa min ni i ye nin jɛ sanw na sisan an filɛ ka sanw de fɔ unhun, mɛ dɔw bɛ nin sanw jɛ unhun, o dun nka u b'a kalo sɔrɔ tiɲɛ dɔw b'a kalo jɛ mhm. olu b'a a don sɔrɔ dɔw b'a don jɛ mhm. olu b'a ɛri sɔrɔ o de la mɔgɔw ka bon ɲɔgɔn ye i b'a ye dɔ ka bonyani bɛ dan u ka dugu la yen ten mhm. olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔ yen ale kɔni ye maaba ye nka hali kɛrɛfɛ dugu wɛrɛw t'a dɔn ten nka n'i donna yen dugumɔgɔw de b'a fɔ i ɲɛna nin tɛ maa gansan ye anw fɛ yan dɛ o bɛ se ka kɛ dɔnnibaa ye o bɛ se ka kɛ ayiwa kalankɛla ye o bɛ se ka kɛ faama ye o bɛ se ka kɛ dugutigi ye o bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ye nka a ka bonya ma se ka tɛmɛ a ka mara nin kan ten abada o kɔrɔ ye ale y'a ka masaya nin sɔrɔ ni mɛlɛkɛ ka mara min ye o waati fana tɛ waatiba ye a i b'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ kalo kɔnɔ wali don kɔnɔ wali ɛri yɛrɛ kɔnɔ ɔ kalolaka ninnu fana olu ta de ka bon ni tilelakaw ye tilelakaw fana ta ka bon ni ɛrilakaw ye wa an ka bon ɲɔgɔn ye nin cogo de la ka taa ɔ maa minnu mana nin jɛ sisan olu de ye tɔw ye ayiwa i ye nin faamu kosɛbɛ N'o tɛ n'i ye nin fitinin fɛn o fɛn sɔrɔ k'i bɛnna ni masakɛ mɛlɛkɛ ka mara ye ɛri la hali n'a kɛra ɛri ye ko den bangena ɛri min na masakɛ mɛlɛkɛ de kun y'a mara o don a b'o masaya nin kɔni kɛ hali n'a ma janya a b'o masaya nin kɔni kɛ hali n'a ma bonya
ɲɛfɔ dɛ ɔ ni a y'a sɔrɔ don na fana olu da a la ko a ka masaya t'i dan u ka du kɔnɔ dɛ a bɛ se u ka dugu marali ma a bɛ se ka se kabila marali ma e b'a dɔn dɔw ka masaya b'i dan u ka du de kɔnɔ yen dukɔnɔmɔgɔw badenw ni kɔrɔw ni dɔgɔw dɔrɔn de b'a dɔn karisa ye maaba ye wa a ka bonyani bɛ taa k'a sɛgɛrɛ fana koyi sabu n'a ye min fɔ du kɔnɔ a bɛ to o la hali n'a man kɔrɔ o tuma o marali hukumu kɔnɔna na o de bɛ se ka na kɛ sababu ye masaw ka bon ɲɔgɔn ye o la nɛgɛ karamɔgɔ an bɛ se ka lafiɲɛbɔ kɛ ayiwa o don an seginla ka na an ye baro bila yɔrɔ min i b'a dɔn an bɛ adamadenya de kan o tuma alahu taala ye mɛlɛkɛ dɔw de bila baara ninnu kama n y'o fɔ siɲɛ caman ka barow kɔnɔ mɛlɛkɛ kunbaba naani de bɛ yen dɔnnibaa bɛɛ bɛ min dɔn diinɛtigiw diinɛ o diinɛ o tuma bɛɛ bɛnna mɛlɛkɛ kumaba naani min kan o ye jitigi ni fiɲɛtigi tasumatigi ni bɔgɔtigi o min bilala ka sigiyɔrɔmali ni tilali kafoli ni dɔbɔli mara o tuma ji o kɛra sigiyɔrɔmali tigi ye bɔgɔ kɛra kafoli tigi ye fiɲɛ kɛra tilali tigi ye tasuma kɛra dɔbɔli tigi ye o mɛlɛkɛ kumaba naani mori bɛɛ b'o sidɔn alimami bɛɛ b'o dɔn awa diinɛ bɛɛ b'a dɔn tiɲɛ ɔ nka dolo karamɔgɔw ye mɛlɛkɛ wɛrɛw sɛgɛsɛgɛ tuguni o kɛra mɛlɛkɛ bi wolonfila ani fila kosɛbɛ o mɛlɛkɛ bi wolonfila ni fila in na aha olu fana de bilalen bɛ mɛlɛkɛ kumaba naani nin ka ya- yamari kɔnɔ u bɛ baara kɛ n'a ye tiɲɛ i bɛ nin faamu cogo di olu tɛ fiɲɛtigi ye olu tɛ jitigi ye u tɛ bɔgɔtigi ye u tɛ tasumatigi ye nka ni baara da b'a tigi la a bɛ min ka mara kɔnɔ o don a bɛ baara kɛ n'o ka minɛn ye o kɔrɔ ye mɛlɛkɛ kumaba minnu bɛ yen jitigi tɛ foyi baara n'a ka ji baaraw tɛ ji ka kan ka fɛn o fɛn kɛ dugukolo sanfɛ diɲɛ kɔnɔ jiko bɛɛ bɛ jitigi de bolo ale de bɛ yamaru di mɛlɛkɛ misɛn tɔw ma a ye ji kɛ tan dɛ a y'a kɛ tan o tuma ni marali b'ale bolo tuma min na falenfɛn bɛɛ ɲɛnamaya bɛɛ maralen b'a bolo fana o de la a bɛ fɔ ko karisa ko i mɛlɛkɛ bɛ ji la sabu i bɛ bange tuma min na o b'a sɔrɔ mara bɛ jitigi bolo c'est-à-dire jitigi bɛ mara kɛ tilema fɛ mais n'a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko ni san bɛ na o de ye jitigi ka waati dama ye ayi hali ni tilema bɔra jitigi ka mara bɛ yen sabu waati bɛ mara a bolo o tuma ale bɛ mɔgɔ min waati minnu mara ni misi bangena o kɔnɔ o bɛ jitigi ka mara kɔnɔ ni fali bangena o kɔnɔ o bɛ jitigi ka mara kɔnɔ kuma tɛ hadamaden ma falenfɛn bɛɛ bɛ nin cogo la i ye nin faamu kosɛbɛ o tuma jitigi b'o cogo la tasumatigi b'o cogo la fiɲɛtigi b'o cogo la bɔgɔtigi b'o cogo la ɔ mɛlɛkɛ misɛnman minnu bɛ yen n'olu ye bi wolonfila ni fila nin ye n'olu de bɛna ciw kɛ ala ye diɲɛ kɛwale ninnu de kalifa o ma o mɛlɛkɛ dɔ ye a janya o mɛlɛkɛ dɔ de ye a surunya o mɛlɛkɛ dɔ de ye dɔ bɔ a la o mɛlɛkɛ dɔ de ye dɔ fara a kan c'est-à-dire n'i ye kɛwale o kɛwale fɔ i da la mot dɔ la ka bɛn ni dakuruɲɛ o dakuruɲɛ ye o mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen o de la a bɛ fɔ dɔnnibaa dɔw fɛ ko n'i ye danga kɛ ka bɛn ni mɛlɛkɛ amiina fɔbagaw ye k'a bɛ minɛ o de la a bɛ fɔ ko dubaw bɛ mako ɲɛ o de la a bɛ fɔ ko dubaw tɛ mako ɲɛ sabu dubaw bɛ fɔ ka bɛn ni fɛn dɔ de ye pour que dubaw ka jaabi n'a ma bɛn n'o ye i ye mhm. mankan de bɔ nka a tɛ mako ɲɛ abada sabu amiina fɔbagaw bɛ yen mhm. ɔwɔ fɔbagaw bɛ yen ayi mhm. fɔbagaw bɛ yen a surunya kɛbagaw bɛ yen a janya kɛbagaw bɛ yen o tuma n'a y'a sɔrɔ a janya a janya min bilalen bɛ janyali baaraw la n'ale nana bɛn ni e ka waati ye ale tɛ fɛn wɛrɛ kɛ a janya kɔ a bɛna mun de janya a b'i ka waati de janya i bɛ kɛ sitigi ye a surunya a surunya n'i bangena ka bɛn n'o ka waati ye ale mana bɛn ni e ka waati ye ale tɛ baara wɛrɛ kɛ o ale b'a surunya a bɛna mun de surunya e ka waati o tuma ala ye baara bɛɛ tracer k'a bila nin cogo la dolo karamɔgɔw y'a fɔ an ye cogo min o de kama dɔ si ka ca dɔ si ka dɔgɔ dɔ si ka ca dɔ si ka dɔgɔ sɔsɔli t'o la o siga t'o la dɛ nka hakili dira an ma de an ka walew kɔlɔsi ɔ o de kama dɔ fara kan i n'a fɔ an ye tilali ni dɔbɔli ni sigiyɔrɔmali fɔ cogo min na mɛlɛkɛ kumaba minnu bɛ yen ni jitigi nana ale ye multiplicateur de ye ale b'a ka mɛlɛkɛ misɛnw ci a y'a caya a y'a caya multiplier multiplier o tuma olu tɛ foyi kɛ ni k'a multiplier kɔ o tuma u bɛ tɛmɛ san kɔnɔ u bɛ tɛmɛ kalo kɔnɔ u bɛ tɛmɛ tile kɔnɔ u bɛ tɛmɛ heure kɔnɔ ɛ o tuma ni e fana ye mɔgɔ ka nafolo baara kɛ walima k'i ka dabaliw tigɛ ka bɛn ni olu a caya a cayaw ye o tuma olu dɔw de bɛ minɛ o de la sɔsɔli bɛ yen moriya ye tiɲɛ ye ou bien dalilu ye nkalon ye a bɛ taa a bɛɛ tɛ ɲɛ koyi ayi sabu a bɛɛ tɛ bɛn ni waati ɲuman ye o o waatiw fana kɛrɛnkɛrɛnlen don f'i k'o de dɔn kosɛbɛ ɔ o tuma si janyaw ni si surunyaw bɛ nin na Tiɲɛ. nafolo caya ni nafolo dɔgɔyaw bɛ nin na Mhm. a bana a banaw bɛ yen a kɛnɛya a kɛnɛyaw bɛ yen kosɛbɛ o de la dɔ bɛ wolo ni bana ye Mhm. nka a bana a bana Mhm. a n'a janya a janya Mhm. o mana ɲɔgɔn sɔrɔ Mhm. e mɔgɔ kelen na Mhm. i bɛ kɛ banabaatɔ si jantigi ye Tiɲɛ. mɔgɔw y'o fana ye ka tɛmɛ o maa dɔ tɛ kɛnɛya nka a bɛ ɲɛnama caman su don dɛ nka mɔgɔ dɔ bɛ gejegeje nka yeko kelen don dɛ bana mana a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ fewu ɔ o tuma latigɛ in kɔni a wolomana dolo karamɔgɔw fɛ ka n'a bila yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ kelen kelen bɛɛ k'i ta ɲini k'a sidɔn ne ta in ye jumɛn ye mhm. yala ne ka hɛrɛ hakɛ jumɛn ye mhm. n'o tɛ mhm. n'i ye diɲɛ fɛn o fɛn ta dolokaramɔgɔw fɛ o don kɔlɔlɔ b'a bɛɛ nɔfɛ o tuma min kɔlɔlɔ ka nɔgɔ o de ye hɛrɛ ye nka n'i ye diɲɛ mɔgɔw ɲininka masaya de ye hɛrɛ ye warisɔrɔ de ye hɛrɛ ye yɛrɛdiyabɔ de ye hɛrɛ ye k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ b'o bɛɛ la o a bɛ yen ɛ mɔgɔ bɛ se k'i diya cogo di dugukolo in sanfɛ n'i ma ala ko ta kɛ o ma nɔgɔ e ka diɲɛ bɛ n diya ko ta n'a tɛ taa kɛ ala tana ye ala dun tilala k'a tana bɛɛ fɔ k'a di anw ma ko an ye hakilitigiw ye ko an yɛrɛ b'a faamu ɔ n bɛ n diya kɔlɔlɔ y'a dɔn e yɛrɛ y'o dɔn kaban o tuma adamaden mana kɛ cogo o cogo i bɛ ko o ko la d'a la ko ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ o ko kɔnɔ sabu ala ye fɛnw dilan ka bila de u ka ɲɔgɔn wolo ayiwa o o ɲɔgɔn wolo de ye diɲɛ kɛ ka bi sɔrɔ tiɲɛ o kama unhun n'i ye ala ka baara ta Mhm. ɛ n'i ye dolo ta Mhm. i b'a ye ala ka porogaramu kɔrɔ kalali de ye dolo karamɔgɔya ye kosɛbɛ ala ye mun kɛ unhun ala ye nin baara nin kɛ mun na Mhm. mun de bɛ nin kɛ Mhm. anw ka dɔnni ɲɛsinlen b'o de ma nka n'i ye nin kɛ i bɛ jeni n'i ye nin kɛ ala bɛ ɲangata jigin i kan anw ta t'o ye nka anw yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye ala kelen in ka porogaramu kɔrɔ de ye o de la ala ko ale t'i ye ka kuma bele a bɛ sɔmi de n'o t'a t'i ye ni maa min ma se ka ala sɔmi ɔ o don e de y'a diɲɛ sa dɛ sabu a ye hakili d'i ma i k'ale dɔn O la n'i ye dolo ta i b'a ye waati minnu fɔlen filɛ ni maaw y'o faamu adamaden ka farinya bɛna sɔrɔ nin fɛ sabu tasuma ni ji ni fiɲɛ o fɔra e ɲɛna kaban sigiyɔrɔmali ni kafoli dɔbɔli ni tilali o fɔra e ɲɛna kaban ɛ e maa min gɛrɛjɛgɛso nana bɛn tilali ma e bɛ fɛn mara wa foyi sonw de b'e ta ta i yɛrɛ bɛ dɔ di mɔgɔw ma i bɛ dɔ piripara i tɛ foyi mara en tant que e ye tilali mɔgɔ ye dɔbɔli mɔgɔ bɛ yen n'i y'ale yɛrɛ fara i yɛrɛ kan dɔrɔn foyi tɛ fara e kan ni ka dɔ bɔ kɔ soustraction mɔgɔw bɛ yen dɛrɛ a yɛrɛ b'a jate bɔ ɔ N'i ye juraw ɲininka u b'a dɔn dɔbɔli jate bɛ na kafoli fana ta bɛ na sigiyɔrɔmali bɛ na o tilali fana bɛ na jate dɔ bɛna jɔ i ɲɛkɔrɔ n'i ma dɔbɔli de kɛ i tɛna o jate dɔn ayi jate dɔ bɛna jɔ i ɲɛkɔrɔ fo i ka division de kɛ ka tilali kɛ i ka sɔrɔ k'a si dɔn ɔ o mɔgɔw fana de bɛ yen o tuma n'o adamaden sugu dɔbɔla fila mana fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛ ɲɛnabɔ ye wa ayi ɔ kana nin furu furu nin ma kana furu nin kana don yan kana taa yan fɛ a bɛɛ ye hɛrɛ ɲini dɔ la de don n'o tɛ mɔgɔ si ka janɛmɛdenya tɛ dɔn dugukolo sanfɛ yan n'i jogo tɛ o mm, janɛmɛ kile tɛ maa bolo ayi nka i ka kɛwale de b'a to mɔgɔw bɛna a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ka wale de ye nin ye e kɔni bɛ don janɛmɛ kɔnɔ o b'i kɛ janɛmɛden ye ɔ o la adamadenw ka kan ka da a la ko kɛwale jɔyɔrɔ bɛ maaya la nka n'i ye dolo kɔlɔsi i bɛna ye dolo a bɛ adamaden kɛ k'i yɛrɛ dɔn n'i yɛrɛ dɔn i bɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔn k'a fɔ n'i ye karisa ye nin na i b'a sɔrɔ a ka marafɛn ye nin fɛn nin de ye wa n'an k'a fɔ a ye a ka nin kɛ tan dolo nana de ka solution di adamaden ma i ka diɲɛlatigɛ kow la nka dolo ma na ko n'i y'a lamɛn dɔrɔn i bɛ kɛ waritigi ye mɔgɔw y'o de faamu ka sɛgɛn ayiwa o de la an bɛ kasɛtiw dilan mɔgɔw ye an bɛ ayiwa sɛbɛnniw kɛ mɔgɔw ye dɔw bɛ jɔ u ka kuma la dɔw yɛrɛ b'a fɔ nin kuma dama de fɔra wa ayi kuma caman tɛ yen k'i yira i yɛrɛ la dɔrɔn ka sira don i kɔrɔ n'o tɛ anw de t'a kɛ o ayi anw de b'i ɲini k'i dɔn n'i ma taa nin sira fɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma nin bɔ i yɛrɛ la i tɛ hɛrɛ sɔrɔ jogo nin dabila to ka nin kɛ kana taa nin sira in fɛ taa nin fɛ nin kɛ dolo y'o dɔrɔn de ye k'i bilasira ɔ n'i yɛrɛ dɔn o cogo la ten wu i bɛ kun ni yɛrɛ ye mun ye diɲɛ ɲami ala y'an da k'an ka setigiyaw bonya ni ɲɔgɔn ye ala ye hakili min di an ma an k'ale ala dɔn a y'o bonya ni ɲɔgɔn ye o de la mɔgɔw ka ala dɔn degré tɛ kelen ye hakiliw bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na ala bɛ dɔn o cogo la ka ɲɔgɔn dan fana o sabu mɔgɔw hakiliw ka bon ɲɔgɔn ye ɔ o min bɛ yen o de y'a to an tɛ ɲɔgɔn faamu bawo ala yɛrɛ de ye dali kɛ a ma dama kelenya kɛ o de la e b'a fɛ ne ka kɛ i ɲɔgɔnna ye cogo min na ne tɛ se ka kɛ ten ayi an taama cogo tɛ kelen ye ayi an kumakan tɛ kelen ye ayi an yecogo yɛrɛ tɛ kelen ye ɲɛdaw tɛ kelen ye ayi nka e b'a fɛ de ko dusukun ka kɛ kelen ye kɛlɛ bɛ yan ne ye diinɛtigiw bolo o ma nɔgɔ fewu o de la a fɔra ni maa min fana ma sɔn dolo ma a ma nɔgɔ fewu o de tarawele i ka adamaden bɛɛ don da kelen fɛ ayi ɲɛ suma na a ma nɔgɔ fewu ni ɲɛgwan tɛ u don man di da kelen fɛ dɛ sabu an bɔra ka danfara min fɔ sisan n'i ye mɔgɔ ninnu ta k'a fɔ adamaden nin na ko toto nɔɔrɔ b'o la e bɛ toto balo cogo dɔn i b'a jogo dɔn n'i ko ko misi jogo bɛ dɔ la k'a fɔ ko jaramangana jogo bɛ dɔ la ko jakuma jogo bɛ dɔ la ayiwa Ni k'a fɔ ko daragɔn wara in daragɔn jogo bɛ dɔ la ani fofo disi kan sa k'o jogo bɛ dɔ la ani so jogo bɛ dɔ la ɛ n'i y'olu mɔgɔw ta olu bɛ se ka kɛ maa sugu kelenw ye wa k'a sɔrɔ n'i ye dɔnnibaw ɲininka u b'a fɔ nin ye bamuso ye nin ye sagamuso ye ayiwa y'a dɔn an ka mɔgɔ fɔlɔw tun ye a nɔrɔ boli muso dama de kan k'a masɔrɔ dolo b'a fɔ an ye ko muso dama ta tɛ dɛ ko a bɛ boli hali cɛw kan n'i ye cɛw fara ɲɔgɔn kan u taama cogo tɛ kelen ye dɛ n'i ye cɛw fara ɲɔgɔn kan u ɲɛda tɛ kelen ye dɛ u kumakan tɛ kelen ye kuma o danfara in o de ɲini dɔ la de nana n'a ye anw y'a dɔn k'a fɔ ja ala de ye dɔ da fantanya kama walayi dɔ tɛ sɔrɔ kɛ ayi u dɔ kana siga a la dɛ Ni maa min sigala a la ko mɔgɔw dama de bɛ maa kɛ fantan ye nkalon don i ma lemaniya de n'o tɛ ala yɛrɛ de ye adamadenw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ nka n'i ye nin dacogo in jate minɛ i b'a ye a y'a dabɔ an ka sigiɲɔgɔn suma na de san bi wɔɔrɔ o san bi wɔɔrɔ a bɛ ŋana dɔw wolo a bɛ garijɛgɛ batigi dɔw wolo a bɛ setigi dɔw wolo walasa olu ka mɔgɔw suteni fo ka taa se u tile ma aa n'i ye jateminɛ kɛ sɛmɛ ɲɔgɔn na de don n'o tɛ a ma dabɔ dɔ ka tɔɔrɔ nka a ma bɛɛ kunkolo diya de walayi kunkolow ma dilan ɲɔgɔn ɲɛna n'o tɛ dɔ bɛ dɔ ta ta ka boli dɛrɛ Hadamaden dɔ bɛ se ka ji feere ba da la k'a kɛ nafolo ye o tuma o b'a jira i la k'a fɔ kun bɛ kow la o de kama n'i ye nin taabolo fila ta dolo la kininbolo ni numanbolo ɔ kalo ka bolo kan i bɛna a ye k'a fɔ adamadenya jɔyɔrɔba dɔ fana b'a la sabu a fila bɛɛ bɛ gosi ɲɔgɔn na de ka se ka adamaden dɔn o tuma ni tile tiɲɛna maa min bolo mm. tile waati mm-hmm. i n'a fɔ an bɔra ka Bélier Taureau Gémeaux minnu fɔ mm-hmm. n'o fan de ma ɲɛ i bolo mm-hmm. i ka da la fɔ i ka bɛn ni ayiwa kalo ka ɲɛ ɲuman dɔ ye mm, nka ni maa min ye o so jugu dɔ sɔrɔ ni ka tila ka kalo ka ayiwa ɲɛ jugu dɔ sɔrɔ aa i sigiɲɔgɔnw kɔni n'a fɔ ko a karisa kɔni bɛ ta sabu diɲɛ ye ko dama dɔw ye o don n'i ma se ka hɛrɛ se maaw ma i tɔɔrɔ kana se u ma n'i ye sɔrɔ kɛ ka kɛ nafolotigi ye e hinɛ de ka kan ka se mɔgɔw ma ɔ n'a ma ɲɛ ko i kɛra tɛgɛ gɛlɛn ye ko i tɛ hinɛ i tɛ makari i ta tɛ dun o ka kɛ tiɲɛ ye mais fantan min mana talon e la e b'o minɛ ka don kaso la fantan min mana talon e la e bɛ kojugu dɔ k'o la i bɛ taa wari di morijugu ma walasa k'o faa parce que a se b'i ye a i kɛra maaw ma tɔɔrɔ ye dɛ
o de la a bɛ f'i ye ko nafolo bɛ tile ka kanɲɛ fila de fɔ kanɲɛ fila jumɛn don ni ne ma ban k'i to e bɛ ban ka ne to a b'o fɔ i ɲɛna sɔgɔma ni wulada nana se nafolo b'a kanto i ma ko ni ne m'i don janɛmɛ na n b'i don alajinɛ na don o don nafolotigi ka nafolo bɛ nin fɔ a ye wula ani sɔgɔma nin kuma kanɲɛ naani kɔni ɔ i ka da la fana a t'i to yen dɛ Ayi, a t'i to yen. sabu n'i ka nafolotigiya bonyana n'i ye n bɛ n diya daminɛ dɔrɔn janɛmɛ de bɛ kɛ i wele tiɲɛ nka n'i ko i bɛ nafolo don sira ɲumanw fɛ Mhm. a i yɛrɛ bɛna sigi n'i m'a to tan n ka nafolo bɛna ban dɛ kosɛbɛ nin a bɛ ban dɛrɛ a banni bɛ jigin e kɔnɔ aha k'a sɔrɔ e kun m'a sɔrɔ e kun bɛ cogo di Mm, a ye ɲɛfɔ dɛ i kun bɛ yen o tiɲɛ o tuma a bɛ fɔ a ye nafolo di ala ma ayi ne kan t'o ma dɛ ne kɔni ko dɛ a ye nafolo ta a taa siraw fɛ setigiw kɔni o la n'i ye dolo ta an bɔra ka don minnu fɔ mɔgɔw ye n'o ye kalo ni tile taabolow ye an bɛ misali dɔ di maaw ma o ka da a la k'a fɔ o mɔgɔ suguw olu fana ka maaya ka gɛlɛn scorpion min bangena mille neuf cent soixante-dix-neuf neuf cent soixante-dix-neuf nowanburu denw olu k'u yɛrɛ kɔlɔsi n m'a fɔ fantanw don dɛ n bɛ ka kuma jogo ni gɛlɛyaw ni adamaden marata gɛlɛya n bɛ ka kuma o de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na tarata dunya minnu bɛ nowanburu kalo kɔnɔ ka na se nowanburu kalo tile mugan ni fila ma le premier fo ka taa bila vingt-deux la n'i ye mardi minnu sɔrɔ o kɔnɔ o mardi denw kɛrɛnkɛrɛn bani y'a dɔn u bɛ kamalenya na bi o mille neuf cent soixante-dix-neuf olu ye année de chèvre mɔgɔw ye u bɛ wele ko scorpion chèvre olu ni musomanw bɛ ŋɛɲɛ dɛrɛ ɔ i ka da a la k'a fɔ mɔgɔ hakilimaw don mɔgɔ kegumaw don nka n'i ye nin dɔ furu ka k'i furumuso ye aa o don a bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn dɛ ninnu tulo bɛ ne kan na nka a ma fɔ k'u tɛ furu dɛ n bɛ ka misali de di maaw k'a faamu sabu ne y'a fɔ yan adamaden mana juguya cogo cogo bila yɔrɔ dɔw de b'a la i ka ko mana gɛlɛya na dolo karamɔgɔw fɛ u b'a fɔ i kɔni bɛ tan nka nin cɛ sugu in de ni e bɛ bɛn sabu n'i wɛrɛwɛrɛla o wɛrɛwɛrɛya de bɛ taa bɛn dɔ sago ma n'i ka fari o fariya de bɛ taa bɛn dɔ sago ma n'i ka suma o sumaya bɛ taa bɛn dɔ sago ma n'i yɛrɛ tɛ kuma o kumabaliya de bɛ taa kɛ dɔ sago ye o de la ala y'an da k'an caya jogo o jogo b'i la i m'i marabaa de sɔrɔ n'o tɛ i marabaa bɛ yen ɔ o de la ayiwa sanw de bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ɔ n'i ko nin jamakulu mɔgɔw ka farin misali la n'i ko biliyew ka farin wa i bɛ se k'a fɔ biliye ka farin nka bolofabi ye biliye tigiri ta kan dɛrɛ

san kɔnɔ san min tɔgɔ ye tigiri année de tigre o don olu ka fari dɛrɛ o tuma an ka karisa ka ko bɛ taa a tɛ sɔn nin ma karisa mara man di kabini nin ncinin i b'a faamu ɔ e ka scorpion tigiriw fana kɔlɔsi scorpion tigiri minnu bangena deux mille dix i kɔrɔ a den cɛmannin bɛ maa o maa ka du kɔnɔ i y'a dɔn ŋana dɔ don a mara man di o tuma o ye nowanburu min tɛmɛna deux mille dix den minnu bangena o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu y'a maridiw n'a dimasiw sɔrɔ ɛ a bɛ maa o maa ka du kɔnɔ i y'a dɔn maa kunkolo gɛlɛn don maa ko gɛlɛntigi don maa jafari don maa tulokun gɛlɛn don ɔ o la kabini ncinin e yɛrɛ b'a dɔn nka n'a nana wuli n'a ye ko gɛlɛn ɲaami don min i b'a fɔ e fadenw ye n den ɲɛɲini k'a sɔrɔ den lamɔnen ɲɛna a yɛrɛ tun bɛ du kɔnɔ cogo min na e b'a dɔn o de la foyi t'i kan ka foyi kɛ fɔ ala ye min kɛ ala ka kɛlen kɔrɔw de bɛ ka kan ka kow kɛ walayi an ka kɛta bɛɛ tugula o de kɔ
N'o tɛ tiɲɛ bɛ dabali la dɛrɛ nka dabali bɛ kɛ ka tugu fɛn dɔ de kɔ wa dabali wo dabali a taara ka bɔ ala ka fɛn dilanlen dɔw de la fa ka da o de la hali i bɛ pɔsɔni minnu ye ta ala ka fɛn dilanlenw don ɔ e bɛ nɔnɔ kɛnɛ min o ka di o o tɛ fɛn kɛ maa la nka bagaji dɔ ni nɔnɔ kɛnɛ bɔ mɛn nka a tɛ min dɛ ɔ ala ka fɛn dilanlen dɔw de don ta o adamadenw ka miiri n'u ka sɔmi janya de y'a ta k'a don ɲɔgɔn na k'a tɔgɔ wele ko baga n'o tɛ ni donɲɔgɔnya tɛ a kun tɛ kɛ ten o o donɲɔgɔnya kelen de y'a to muso dɔ ni cɛ dɔ man kan ka den dɔ wolo n'o tɛ o den bɛ kɛ baga ye i ye nin faamu sabu n'i y'i ka binbiri da foro kelen min na ka foronto da ye ka nkɔyɔ da ye ka gan da ye walayi sanji kelen de bɛ na u bɛɛ kan nka gan tɛ bɔ ganya la ko foronto b'ale kɛrɛfɛ dɛ foronto yɛrɛ tɛ bɔ forontoya la dɛ ɔ n'i ye gan gerefe foronto la dun a tɛ se ka kɛ gan ye bilen wa a tɛ kɛ foronto yɛrɛ ye bilen o la haramu bɛ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ furu la jamakulu ko ta nasiraw fɛ dolo ko ta nasiraw fɛ n'i dara a la i kungo don n'i ma da a la walayi n'i ye furu kɛ i kun fɛ i bɛ gansan kɛ
sabu n'i bɛna t'i ka foro da i b'a si woloma o n'i bɛna t'i ka ɲɔ da i b'a si woloma o hali ni e bɛ dugukolo san dugu kɔnɔ e b'a fɔ a yanfan man di ye yanfan in de ka ɲi a dugukolo ɲuman de ye nin ja maa ka kan ka ɲuman woloma o o ye ala ko ye wa ala y'i da ka hakili di i ma mhm. o don n'i bɛ ko ko k'a ɲɛɲini o kama n'i ka lemaniya bonyana mhm. kana lajɛli kɛ dɛ lajɛli ma diyagoya maa si kan lajɛlikɛla kolon de b'a fɔ a ye n'an b'a lajɛ n'an ma n'an bɛ sa ayi anw b'a fɔ de n'a y'i diya mhm. i kungo don koyi n'i ma kun n'a ye kɔni na anw b'a lajɛ nka n'a kur'i la to n'a ye dɛ sabu n'i m'a lajɛ a t'i lajɛ o ayi est-ce que i y'a faamu wa ni fɛn bɔra e ka lajɛlibaliya la foyi fana tɛ bɔ o la sabu min ma ku mɔgɔ la de b'i tɔɔrɔ n ko dɔ fa bɛ nɛni o bɛ yɛlɛ i bɛ ɲɛ ŋunu tigɛ dɔ la o bɛ kasi i bɛ dɔ ɲɔni o tɛ ben i bɛna kumakangolo dɔ fɔ maa dɔ ma a bɛ sigi a se bɛ dɛsɛ a kɔrɔ pewu jigitigɛ kuma dɔ bɛ yen n'i y'o fɔ maa jɔlen ɲɛna a bɛ sigi dɛ sabu a tɛ se a yɛrɛ kɔrɔ bilen nka i bɛ cɛ dɔ ɲɔni a bɛ ciranjira a tɛ ben dɛ ɔ e ka da a la ko ja kun bɛ kow la ni maa min ko e ma ko kuma ye gansan ye jigitigɛ kuma ma fɔ a ɲɛna ka ye n'o tɛ kuma bɛ kuma la n'o fɔra i ɲɛna ni mɔgɔw min ta i tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ o don o ye kumakan dama ye kuma bɛ mako caman dilan dɛ kuma nɛgɛ karamɔgɔ an ka taa fɔlɔ o tarawele waati ale nana i ɲɛ wa an na ɔ waati in tɛmɛ tɛmɛli de bi kɔw kuru siga t'o la dɛ o don ka ɲɛdingɛw cun tiɲɛ ka daw ŋɔmɛ kɔni mm. ɔkɛ nin de bɛ siw jɛ o siga t'o la dɛ waatiw ka tɛmɛ tɛmɛli tɛ to to maa si la ayi kabini i b'a ye mhm. maa si tɛ sijɛ natɔ ye i yɛrɛ ma abada i bɛ kunun ka kelen kelen ye fɔ a bɛna kɛ pas kosɛbɛ hali n'i bɛ gala don a la I ye nin faamu kosɛbɛ o tuma ɛri kelen bɔlen filɛ nin ye bɛɛ si la baro sigi ni sisan cɛ waati dɔ dafara ɔ n y'a f'i ɲɛna ko tile ka taama ayiwa waati ka yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ o de bɛ taa n'an ye dɛ o tuma an bɛ a ɲini ala fɛ ala k'an si caya waati in caman bɛ ala bolo ala k'o jira an na bi ta in bɛna kuncɛ nin yɔrɔ la hɔn an sera ka min sɔrɔ ka lakali lamɛnbaaw ye an bɛ a f'u ɲɛna ko nin de tun don o tuma an b'u bɛɛ fo fɛn o fɛn sulen bɛ an na nin waati in na tata kan kunkan don yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru an ka foli b'u bɛɛ ye o don an tɛ ɲinɛ ka farafinna danbe sinsin tɔnden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo Ayiwa adama jalo ekɔli filabu tigi kɔni adama universel an b'aale fo ka ne ka karamɔgɔkɛ fo n'o ye abukari damɛlɛ ye ne y'a f'i ɲɛna n ko ni sama bɛ maa ɲɛ ngomi t'i gosi an jigi ye damɛlɛ ye sikaso sigi la kɔni o tuma an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ bɛɛ tɛ kuma arajo la kuma nin ye garisɛgɛ ko de ye a ka nɔgɔ dɔw ma ni dɔw ye n'o tɛ ayiwa damɛlɛ a bɛ fɛn dɔn o tuma ale min b'an ɲɛ an kɔni siran tɛ n'an bɔra yen an bɛ dugu karamɔgɔ bɛɛ fo ka dolo karamɔgɔw bɛɛ fo fɛn o fɛn bolo b'a la kalanden ni kalanfaw bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye o don adamaden n'i ɲinɛna i bɔ yɔrɔ kɔ i bɛ taala yɔrɔ min na i tɛ yen sɔrɔ dɛ ne bɛ foli kɛ npɛlakaw ye dogoni mara npɛla kɔni o tuma npɛlaka fɛn o fɛn bɛ sikaso yan cɛ fara muso kan dunan ni dugulen naba ni taaba an ka foli b'u bɛɛ ye n bɛ n ka ayiwa dɔgɔkɛ fo n'o ye kaleli bɛngali ye ka n terikɛ fo n'o ye madu bɛngali ye ka taa se sumayila bɛngali ma olu bɛ kɔɲɔ na bi an b'u n'u ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛn npɛlaka bɛɛ lajɛlen ka foli kan taa se dogoni mara la mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ sikaso kɔnɔ yan ani minnu tulo b'an na yɔrɔ wɛrɛ an ka foli b'u bɛɛ ye o la ni tomi b'i bolo maa minnu ka foli kan udu an bɛ kɛnɛ wuli o yɔrɔ la o la ne bɛ dunan ni dugulen bɛɛ lajɛlen fo ayiwa yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun dugu kɔnɔ ani dugu kɔkan ɔ n'an donna gasi la kuma ninnu kɔnɔ o don an na yafa kɛ lamɛnbaaw ye an minnu tun bɛ tata kan kunkan na yan ka baara kɛ u ye ne tɔma karimu sanogo numéro deux ye ale ye maaw bisimila k'u bɛrɛbɛrɛ te tun bɛ ka wuli ka d'an ma o bɛɛ senfɛ o la maa min ye nɛgɛw juru cɔri ka fiɲɛ ɲɔni ka taa lamɛnbaaw yɔrɔ o ye umaru bama ye an maa fila tun bɛ kumaso kɔnɔ karimu sanogo udu aw kan bɛ don nataw la